min ye bamanji wale ye a kɛbaw bɔjabate k'a dɔn armée kɔni u n'o karilen bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn san kalo tan ni fila sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bamanji cɛ tan ani kɔ i k'a dɔn nara bolo in kan tɛgɛ dar'u kan k'u ni kɛnɛ karaba k'u bila ka taa lahara sɛbɛnnikɛla ko ninnu kun y'a dab'a kama Ɔhɔn. jɛkulu min n'u k'a ma ko gati O don. bɔjabate i k'a dɔn narasira la Ɔhɔn. u kun dan b'u bɛlɛ tu dibi la Ɔhɔn. k'u n'an ka sɔrɔsiw suɲa Ɔn. yɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma nara ani gire cɛ O don. i k'a dɔn mm, nin kalo tile tan ni seegin tɛmɛnen Ɔhɔn. a donnama in kama Ɔn. bɔjabate k'a dɔn u bɛ cɛ tan cɛ mugan bɔ A filɛ. u kɔni dan b'u bɛlɛ k'u na bin sɔrɔsikulu natɔ kan Ɔn. olu ni ye maa sɔminen ye sɛbɛnnikɛla ko bɔjabate a kɛra ayiwa sɔrɔsi minnu kun kan ka falen ni o ye détachement ye relève bɔjabate o y'a ɲini de ye i k'a dɔn k'u bi bin o kan nara ani gire a yɔrɔ ni madinɛ koyita man jan sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔsiw n'u ka minɛnw dafalen u ni y'u ta ye bɔjabate olu sɔminen don k'a dɔn k'a fɔ Ah. bamanji bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma u b'u dogo diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɔjabate k'a dɔn tuma min n'u balila ka kun y'a wuli ten kaki o y'a sɔrɔ an ka cɛdenw bɔjabate k'a dɔn labɛnnen don ah. min kɔni ye ayiwa kɛlɛ fɛɛrɛ ani pan ka walaki bɔjabate k'a dɔn sinna ka olu dabɔ ten sabula bamanju ye marifa min di bɔjabate k'a dɔn u ko min ma pkm ani pm bɔjabate k'a dɔn roquette nin bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo ani munition caman sɔrɔsiw ye tɛgɛ da u kan ka sin ka cɛ tan ani kɔ daji bɔjabate k'a dɔn nin marifa kofɔlen ninnu ka nin bɛɛ minɛ u na tɔw y'u kɔda ayiwa tu dibifin na sɛbɛnnikɛla ko o de ye- bɔjabate u m'u- u y'u nɔbɔ de koyi Ɔhɔn. e k'u bisigi dɛ u y'u Ayi. nɔbɔ k'u nɔbɔ Ɔhɔn. bɔjabate nin mankan in bɛɛ kɛra Ɔhɔn. fo ka taa fɔ a foorila Ɔhɔn. sɛbɛnnikɛla ko cɛ t'an ka mɔɔw la min joginna Ɔhɔn. kala ye min waasi walima k'o sara o ma kɛ Filɛ. bɔjabate k'a dɔn bamanjuw ka nin kɛwale nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye Ayi. Jango nara ani gire dugu min ni o ye akɔ o fana kɛrɛfɛla sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bamanji jɛkulu dɔw fana caman kun bɛ moto la tɛgɛ dara olu bɛɛ lajɛlen kan k'u ka marifa bɔsi u la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi bɔjabate k'a dɔn attaquement cayalen don min ye bamanji ninnu kɔni kɔ dara fiɲɛ na ko ayiwa k'u digi kɛr'u la u tɔ ka bali ka nin kɛwale in kɛ nka nin yɛrɛ de kɛlen b'u bolo ayiwa tamasiyɛn juguba ye bolofara min n'o ye JNIM ye Bɔ Jabate k'a dɔn i y'a dɔn olu de fanga ka bon kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na tuma bɛɛ Bɔ Jabate k'a dɔn u b'a lajɛ k'u bɛ taa bin armée kan sabula a dɔnna k'a fɔ CSP maa gɛnnen minnu tun bɛ Kidali i y'a dɔn o caman bɔla ka t'i don Wagadu ayiwa tuba la Bɔ Jabate k'a dɔn u banbaanci dama nana kari ɲɔgɔn na waati la ɔ fo u laban nana bɛnkan kɛ bɛnkan in kun de ye u ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to u bɛ digi kɛ an ka sɔrɔdasikuluw la ɔ Bɔ Jabate nka faali min fana bara ka da u kan bi o fana fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten hali an ka taa Kɔna nin ye banbaanciya wale min kɔni an ka jamana fan tan naani bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Kɔna tarata tɛmɛnen karamɔgɔ Daba Tunkara banbaanciw kɔni fa u yɛrɛ la ni ka taa bin an ka kɛlɛkɛcɛw kan min y'u dagayɔrɔ n'o ye Kɔna pɔsu ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye yen yɛrɛ ni Mopti yɛrɛ faaba jateminɛ kilomɛtiri bi wɔɔrɔ ani duuru bɔɲɔgɔnko sɛbɛnnikɛla ko ko mali kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen an ka jandarmew ye karamɔgɔ Daba Tunkara u labɛnnen bɛ sabu maa lasɔminen subaa ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye nin banbaanci kofɔlen u bɛ taa bin an ka kɛlɛkɛcɛw kan nka min kɔni ye binkali o binkali a da bɛ ja an ka kɛlɛkɛcɛw la nka n'i ye sen in na ta in lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara sina kana tɛ fulu ka fulu kan min y'o surunalen pɔsi la mugu kɔni u y'a fili cogo min na u b'a fili ten karamɔgɔ Daba Tunkara mali gendarme minnu fana bɛ poste kɔnɔ n'o ye Kɔna ye olu kɔni fana sigilen tɛ k'a kɛ sunɔgɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara u y'a wuli ɲɔgɔn na a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye min ye mali gendarme kelen o tora sisi la kelen wɛrɛ o joginna nka n'i y'a lajɛ sivili dɔw tun bɛ kɛrɛfɛda la maa minnu m'a min u ma bɔ maa naani sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kɛlɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara sisi kɔni

banbaanciw ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye tiga min don u la dɛ u y'u kɔ kɛ bɔ ye min ye moto minnu tun b'u bolo sabu u nana motobaw de la karamɔgɔ Daba u y'a duuru don fiɲɛ la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu sara u y'u ta olu bolo ka taa n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min tun bɛ nin banbaanciya ɲɛfɛ o de ye dankɔrɔba n'o ye Iyad Ag Ghali banbaanciw ka nin tiɲɛnikɛla mm, mm. nin jolikɛnɛminna mm. nin kafiri in karamɔgɔ Daba Tunkara nin Ala dɔnbali in a ka jɛrɛjɛkulu n'o ye JNIM ye k'o de ye nin tɔɔrɔ jugu ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ ah, sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye an kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna min ye kari tɛmɛnen ye a ko min kɔni banbaanciya tɔn wɛrɛ bɛ yen n'o ye GSIM ye olu fana ye tɔɔrɔ jugu ta ni ka dugu dɔ sɛgɛrɛ kɔrɔ marabolo la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni nin banbaanci tɔn fila ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ u sen kan nin waati la karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a fɔ k'u bɛ ka kuma ɲɔgɔn ye jɛrɛjɛ janfanci kulu kulukulu min bɛ nin ko in kan k'a kɛ i kana se ka Bɔ Jabate a ko kɔni n'i ye dunun golobalen n'a bilatɔ tɛ a faratɔ tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko état islamique grand sahara n'o ye eigs ye buwa jabatɛ e ko olu ka waati laban ma boloda sa di sabula u bɛ ŋuna ni cɛ wo cɛ ye buwa jabatɛ fɛn o fɛn n'o y'u ka dabalitigiw n'u ka fɛɛrɛtigiw ye buwa jabatɛ k'a dɔn u y'a tila bɛɛ lajɛlen fa walima dɔw taara u yɛrɛ di sɛbɛnnikɛla ko n'i b'a ɲɛdɔn min ye alwan ould choghib adamo dalo abu uzefa n'u k'a ma higo buwa jabatɛ a ka ca ninnu bɛɛ lajɛlen dajira k'u ni kɛnɛ karaba u taara lahara buwa jabatɛ k'a dɔn laban min n'o ye sule sanu ye sule sanu i k'a dɔn a bi komi ale de ye eigs ɲɛmaa ye ansɔngo mara in na f'a b'a fɔ k'ale de ye marabolo ɲɛmaa ye sɔrɔsikulu n'o ye famaw ye buwa jabatɛ sa kalo tan ni fila u b'a ra ka sankisɛ de jigin banbanciw kan o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ wo yɔrɔ o wulikajɔ n'o cɛsiriw buwa jabate ninnu daga bɛ se ka bɔ jamana dala cogo min na u ma mali fan si to yen ɔ i y'a dɔn kidali fo ka taa gawo mara in na u fanga ka bon yen kosɛbɛ buwa jabate kɔsa in na sɔrɔsiw ye wulikajɔ dɔ kɛ a kɛra kunasinikɔ yɛrɛ mɛkalo tile mugan ani kelen buwa jabate i k'a dɔn fan min n'u k'a ma ko fafa o kɛra sababu ye buwa jabate k'a dɔn awa groupe état islamique grand sahara buwa jabate k'a dɔn o cɛ caman de ni tora caman ɲɛnama minɛna sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw kɔni y'a jira tuma min ni nin koba in bɛ senna an ka sɔrɔsikulu u b'a ra ka yɔrɔ furan k'a jɛ tuma min u nana kunnafoni wɛrɛ mɛn k'a fɔ duguni dɔ bɛ min tɔgɔ ye ko ondo nino ondo nino o bɛ wataguna i k'a dɔn o mara la buwa jabate i k'a dɔn u y'u kunda yen kan ka t'a sɔrɔ i k'a dɔn nin basa ninnu bɛ ɲɔgɔnye dɔ la aa buwa jabate u sinna ka tɛgɛ d'u kan ten ngami ka taa sɔrɔ cɛngana wɛrɛ b'olu fana cɛ la min yɛrɛ kun dalen bɛ mɔku la buwa jabate n'i bɛ mɔku dɔn i k'a dɔn min tɔgɔ ye ko sule suna sule suna buwa jabate k'a dɔn nin jɛ in janfanci belebele kafiri juguba min ye dɛsi ye o maa don sɛbɛnnikɛla ko ale yɛrɛ tun b'a fɔ a yɛrɛ de ma k'ale de ye ansɔngo emiri ye ansɔngo i k'a dɔn o tigi de y'ale ye buwa jabate i k'a dɔn gawoyanfan in a n'a munumunu n'a lamini a ka cɛ duman wɛrɛ bɛ yen tɛgɛ dara o fana kan ngami sabula o de tun y'a ka bras droit ye min ye mahamudu useni buwa jabate i k'a dɔn min ye wulikajɔ ye i k'a dɔn kɛlɛbolo min n'u ye o beele ye buwa jabate i k'a dɔn nin fɛn o fɛn filɛ nin si man ɲi nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛnikɛla ye dimanche don mɛkalo tile tan ani fila min ye sɔgɔmadafɛ joona ye bɔn jabate k'a dɔn u ka ŋanaba fila bɛ yen ah. kɛlɛkɛ ŋana fila bɛ yen bɔn jabate k'a dɔn min ye ubele i k'a dɔn o ye terroriste ɲɛmaa dɔ ye ansongo lamini in fana na bɔn jabate k'a dɔn olu y'a ye taa tɛ na tɛ bɔn jabate segin kɔ tɛ bilen u tɛ se ka boli olu ye ala minɛ ka marifa yɛrɛ fili sa k'u yɛrɛ di sɔrɔdasiw ma a y'an minɛ bɔn jabate k'a dɔn a kana an fa filɛ nin an y'an yɛrɛ d'a ma anw de ye banbaanciw ye bɔn jabate sɛbɛnnikɛla ko minɛni senfɛ a ko armée ye munumunu salo kɛ o kɛrɛfɛla k'a furan tɛgɛ dara maa dama min kan o fana o yɔrɔ la ni k'o ni kɛnɛ karaba o ka ca cɛ bi naani sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa o maa kɔni b'o yɔrɔ in na a bɛɛ lajɛlen ni min m'i yɛrɛ di o y'o fa cɛ kelen bɛ yen o ko min ma sule sanu bɔn jabate k'a dɔn sule sanu kɔni o den ma sɔn ka marifaw bila u ye kisɛ bɔ a nɔfɛ a ka ca kisɛ den kɛmɛ ye k'a ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko sule bɔ jabate k'a dɔn n'ale fana jɛkulu min n'u kun k'a ma opération de coordination mɔku bɔ jabate o maa kun don attaquement caman kɛra ka taa bin siviliw kan ale de tun b'a bɛɛ la nka an bɛ don min na ko bi a ni mɛlɛkɛnin mawutu kɛlen bɛ teri ye sabula a bɛ lahara janjo la a ko n'i y'a lajɛ an ka taa Sina ale bɛ dakagun n'o ye segu marabolo la sɛbɛnnikɛla ko banbaanciw ka banbaanciya wale n'a tɛ dabila karamɔgɔ daba tunkara min ye mali kɛlɛkɛcɛw fana ka wuli ka jɔ ni k'u ni kɛnɛ karaba o fana tɛna dabila mali dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye masina mali kɔlɔn kɔnɔna don karamɔgɔ daba tunkara sɛnɛkɛyɔrɔ belebeleba don sabu ji walangatalen bɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye banbaanciw kɔni ɲaa dalen bɛ yen u ɲɛ don bɛ sɛnɛkɛlaw la u ɲɛ don bɛ sigibaatɔw la min ye mali kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ ah. daba tunkara u ɲɛ donnen don olu fana la sɛbɛnnikɛla ko ah. a ko u ye tɔɔrɔ jugu dɔ ta karamɔgɔ daba tunkara ni ka bin an ka kɛlɛkɛcɛw kan mhm. kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u kɔni bɛ ka dugudenw lakana mhm. n'u bɛ ka mali jamana lakana mhm. n'u ɲɛ tan ne banbaanciya wale mali dugukolo kan sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ banbaanciw nɛgɛ kanɲɛ duuru n'o ye cinq heures du matin ye u filɛ nin ye ka wuli fari fari ni ka da u yɛrɛ la ni ka sin ka taa garan da an ka kɛlɛkɛcɛw ɲɛ karamɔgɔ daba tunkara yen ka di ni yan ye sɛbɛnnikɛla ko min ye mali armée marifa min b'u bolo n'o ye kalashnikov ka taa bila AK 47 la min ye min ye marifa belebelebaw ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ u labɛnnen bɛ ni k'a da jɔ ɲɔgɔn na n'i y'a kunkan kelen mɛn fo so bɛ yɛrɛyɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko banbaanci minnu n'u tora sisi la ye o ka ca fo ka damatɛmɛ mali armée kɔni y'u sɛdennin ta ni ka t'u fili min ye dingɛba kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye joona joona maa minnu joginna karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ maa damadɔ don olu taara ni ka na n'olu ye segu ɲɛnankɔrɔ fɔnba la n'o ye segu labitani belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o cɛdenw ye karamɔgɔ daba tunkara u joginna mali kunmabɔli la min ye an ka kɛnɛya o minisiri ye n'o ye madamu jawara asan bajalo ture ye karamɔgɔ daba tunkara ale wulila jamana tɔgɔ la ni ka taa ɲɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye madame le ministre ye a selen kɔ min ye hôpital ɲɛnankɔrɔ fɔnba la mhm. karamɔgɔ daba tunkara a ye cɛdenw lajɛ a y'a sɔrɔ karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ ɲɛ min b'u kun mhm. o ye dusukolo ɲɛ ye mhm. o ye min kɔni mali ye ka se ka bɔ juguw bolo karamɔgɔ daba tunkara k'a ma jigiwaaro sɔrɔ abada a si ɲɛda la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye madamu jawara asan bajalo ture a y'u lajɛ ni k'a ka dɛmɛ di dɛmɛ dɛmɛ ta furaw fura kan ka don la ko jamana b'a jɔ n'a bɛɛ ye u kan ka dumuni dumuni dun mm. tɔnɔmɔɲɔ fɛn fɛn kan ka d'u ma jamana b'a jɔ n'a bɛɛ ye karamɔgɔ daba tunkara ko jamana kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'o la min ye jamana lakanako ye mm, mm. sɛbɛnnikɛla ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye o fana ye kuma laban ta ni ka madame le ministre sɛgɛrɛ a ko madamu jawara madame le ministre o kuma min ye madame le colonel ye mm-hmm. anw kɔni joginna jamana de kunmabɔli la mm-hmm. hali n'an ni tora la sabu an ɲɔgɔnna caman ni tora la min ye ni sɔrɔsiw ye mm. u y'a yira k'a fɔ an kɛnɛyali mm. min ye docteurw ye k'an labila k'a fɔ ko nin y'an kɛnɛyali ye mm-hmm. an n'an ka marifa ta tuguni ni ka taa an jɔ an jɔyɔrɔ la k'a si tɛ kɔrɔnisi ye eh, sabu k'an ye fini don o de kama sɛbɛnnikɛla ko mm. a ko madame le ministre a nisɔndiyara kosɛbɛ karamɔgɔ daba tunkara a tilala ka duwawu ta k'u sɛgɛrɛ mm-hmm. ko ala ka janjo jaw la min ye sɔrɔsiw yɛrɛ fana ka ɲɛmaaso da ka kun kan mm-hmm. o y'a yira k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔw b'u bolo o kuma ko hali bi k'u bɛ dɔ fara cɛsirijala kan sabu ko jamanakuntigi n'o ye colonel asimi goyita ye ale kɛmɛ ka min yira u la a ka ministre de la défense n'o ye sajɔ kamara ye o fana kɛmɛ ka min yira u la ko farifaga tɛ bilen i ka sɔn maliden ɲumanya ma walima u k'i ni kɛnɛ karaba